okay ndaona timapeji tambiri pa facebook pa timapeji tomwe tili ta anthu wamba ati akunena kuti ati donald trump walesa mathanyula ku america uh, pepani a malawi ndabwera kuzakhonza zolakwika Donald Trump sanalese mathanyula ku America iyayi. Mmene ndikunena pano Donald Trump mu, mu timu yake wasankha anthu awiri amene they are openly gay. Mm -hmm. Deputy National Director wa Intelligence ndi wina wake ku Treasury uko. Mm -hmm. Billionaire wina wake. Nde Donald Trump kodi walesa chani? Chimene walesa Donald Trump palibe, wangonena kuti ku America kuyambira leroli mu executive order yake magenda azikhala awiri wokha male and female mwamva ndikupanga quote zimene wanena iyeyo sindikunena zimene zili pa ground ya chifukwa choti sex ndi gender sizo sizo sizofanana iyayi amene munaphunzirako social studies anzanufe social studies tinashaftika mm? sex ndi the, the, the act of being male or female mm? chimene mabadwa at birth gender ndi chimene society imakupanga expect kuti ukhale okay Ndiye ku America kwa kanthawi akhala akupanga recognize magenda ambirimbiri, ndi pamene pakubwerera chani kuti LGBTQIATS mm, plus okay. Ndiye anthu amafunsa kuti kodi LGBTQA kachanichani ko ndi chani? Mwachita mwayi lero ndili m'mood L ndi lesbian. Lesbian ndi akazi amene amafira akazi anzawo. Ndikudziwa zoti ah, amamuna ambiri mm, za magays amadana nazo koma ikafika nkhani ya lesbian ya lesbian yo, eh, magay amafira heavy mm. Okay, kuli lesbian. G ndi gay. Eh, gay ndi amuna amene amafira amuna anzawo. mm -hmm. then kuli chani b bisexual bisexual ndi bi ndi zinthu ziwiri eh? biannual bi chanichani bisexual ndi munthu amene lero afira azimayi mawa afira amuna olo mzimayi amene lero afira azimayi anzake tsiku lina afira amuna amenewo ndi ma bisexuals okay? lbg lgbt T ndi amene walesa Trump, okay? Transsexual. Transsexual ndi munthu amene wabadwa mzimayi, munthu amene wabadwa mamuna koma mthupi lake samafila comfortable, amaona ngati kuti wabadwira thupi lolakwika. okay imene amati chani gender dysphoria hmm? gender dysphoria ifeyo ena amunafe olo ambiri kumalawiko ndi amene munganene kuti tili chani tili ndi gender euphoria we are happy to be born male or female or whatever we are koma ena amaona ngati kuti munthu ineyo mm, ndinabadwira muchigubu cha munthu olakwika nde amapita ku chipatala amamwa ma hormone blockers eh, ma hormone oti amapangisa munthu kukhala mzimayi ma progesterone oestrogen chanichani kuli za science kumene koko amazibloka zimene zijazi ndikuyamba kumwa ma hormones achimuna eh, testosterone ndikumera kaka kenako kusanduka chani kusanduka mamuna amakayikisa mabele amakayikisa eh, nyini I, video ndi ya science sikutukwana amakayikisa mabele amakayikisa nyini mm? example ya transsexual ndi munthu ngati Bruce Jenner Bruce Jenner anabadwa mamuna eh, anali dolo ndithu, anawina ma Olympic medals. Bruce Jenner ndi bambo wake omupeza ah, mkazi wake wakale wa ndani uyu Kanye West, chimkazi cha mbina ichi amati chi- chi- chindani ichi, chi- chi Kim Kardashian M- ma Kardashians aja mm, abambo awo owapeza ndi ndani ndi ndi Bruce Jenner. Bruce Jenner atakhala kwa kanthawi anaganiza zotani zosanduka mkazi ndi anapita kukapangisa ma operation panopa ndi Caitlyn Caitlyn Jenner Mhm. panopa ndi Caitlyn Jenner pali madala ena kakuyendesa akuyendesa ka drone ndi chiki yawo there you go pali madala ena akuyendesa ka drone okay nde panopa Caitlyn Jenner uja ndi what you call transsexual nde Trump wanena kuti ngakhale Bruce Jenner yo panopa anasanduka mzimayi koma lamulo la America silikulora ah, silipanga recognize eh, kuti iye uja panopa ndi mzimayi. Akunena kuti chimene unali iwe utabadwa ndi chimene boma lizinena kuti ndiwe okay nde muziwe zoti kalekale kunali magenda masex awiri basi kumalo ambiri kunali male or female basi nde akunena kuti kuyambira lero li boma la america lizingonena kuti male or female then donald trump walesaso ma transsexual anthu osintha sex kuti asapite kukagwira ntchito ya usilikali then wanenanso kuti ku prison kuja amaika ma section angapo eh. anena kuti iyayi kuzingokhala section ya mawomawo amuna section ya mawomawo eh, akazi nde ka munthu waikitsa mabere ndi nyini mm? ndikumwa ma hormones wasanduka mkazi ndithu akukolopola ndikukakuponya ku cell ya chani kus- ku, ku prison ya amuna of course ndi oti mawomawo akume- mawomawo kumene kwaufira koma ndi zinthu zochitisa mantha chifukwa chakuti ikafika nkhani ya science okay? gender dysphoria ndi matenda ndithu gender dysphoria ndi matenda ndithu ndipo anthu ena amatha kuzipha chifukwa choti anabadwira mu thupi la munthu wina and then anthu ena amapita mpaka na kumene koko kuma kuma kuma operation kumalo ngati ku Thailand kuli tiana tambirimbiri timene amati ma lady boy ku Philippines ndiye kuli anthu mbwee oti amazifira chonchi hmm? okay tipitirire ndiye tinali pa t then kuli i anthu ngati achina Caster Semenya munamvapo amene ajawa ndi intersex munthu amatha kubadwa ndi ziwalo za mamuna ali mkazi amatha kubadwa munthu ali mkazi koma kumapezeka kuti akuoneka ngati mamuna ndithu chilichonse chimene akupanga ngati mamuna ma hormones a amuna tho eh? ndekuti mpakana panopa Caster Semenya uja akamathamanga eh? amanena kuti iyayi iwe ukuthamanga kwambiri mu magazi mwakomo muli testosterone kwambiri. Testosterone ndi madzi amene amapezeka ndi amuna. Ati testosterone amene uli nayo iwe ndi wambiri kwambiri kuposa aliyense mzimayi. Ndiye ukamathamanga zukhala ngati kuti azimayi onsewa akuthamanga ndi mamuna. Koma munthu uja ali ndi nyini. Ndiye zimene zimapangitsa kuti anthu akhale confused. Ndiye kodi ma gender awa alipo angati? inuyo munena kuti alipo awiri koma tanena kuti pali anthu ena kaya amabadwa ndi chani ndi ziwalo zonse pali anthu ena amabadwa mamuna koma munthu ndithu kulobodoka kuyenda ngati mzimayi pali anthu ena amabadwa mkazi koma chimunthu cha zitho ngati chani ngati mamuna eh, ndiye kuli ma intersex kumeneko okay kulinso chani kuno? lgbta a ndi asexual asexual ndi fanz ina yake yoti olo chimkazi cha thako chivule chikhale apo samachifira yayi eh, mafana awo ndi kuti sexual function yawo siku sigwira basi m'mutu mwawomo za sex nje ndi ma asexual zamene amva kulinso chani lgbt eh, eh, ndi zambirimbiri ndi zambirimbiri you can google eh, plus chakuti chakuti kumene koko ndiye trump sanalese mathanyula yayi mathanyula trump sangalese chifukwa chakuti kalekale nthawi yimene yachina martin luther ija atavuta ma 1960 i think ma 1962 zinavuta kunali ma riots mukuziwa kuti anthu amamatcha tikufuna ma rights azimayiso nawo ma rights apo nde anapanga guarantee using supreme court eh kusainidwa ndi president wakumeneko i think nthawi imeneyo anali uh, Lyndon B Johnson anasaina Johnson uja ndikupanga uh, kupereka ufulu woti pasakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi, akuda ndi oyera, azimayi eh, ndi amuna, komanso kuwonjezera kuti magays awa ndiye ma gays ali protected ndi constitutional uh, amendment ya ku america kuli civil rights act koma eh, kuti ayichose pafunika kuti azeleso mu

koma mudziwa zoti ma gays ma protections awo ali limodzi ndi anthu akuda ndiye akapanga akapanga chani akapanga repeal civil, civil rights act anthu ambiri akhala tcheru kunena kuti mukufuna kupanga chani chifukwa anthu anayivutikira ma civil rights anthu anaferapo mm, including bwana martin luther nde nkhani yake ndi imeneyo imene nimafuna ndipange clarify kunena kuti donald trump sanalese mathanyula yayi donald trump wangonena kuti the us government will recognize only two genders koma uh, iyo ndi misnomer akunena kuti the us government will recognize ma two sexes ma sexes awiriwo amene ali hmm? amene ali uh, male and female koma in terms of gender gender ili pa spectrum pali anthu ambirimbiri ku malawiko you can just look around muwaona mm. anyway uh, ndine Morton Baya ndimakonda tima, kupanga timavidiyo tangati titi tambiri kuunikira anthu this and that and and mmene wabwerera donald trump akutipasa zoyankhula chifukwa ndiye eh? akupanga akupanga poisoning the well mm? kuyika zinthu zambirimbiri zoti kuzikamba mm? tsiku limodzi sungakwanise anyway cheers